Onyeze Jesus. Uh, my message goes to Prophet Ebuka Nwanozie Obi. Eh? Ofu onye sokwa na ihe Chineke ji wee mee ka Igbo dị ebube. Maka a bịa ọ dị ka ọ sọ other tribe ka na-ewukalị ewu n'ọrụ ama na Lagos. Eh, Igbo nwekwalụ ndị a ma na Lagos ọ na-ewu ewu. like eh, Lazarus Muoka bụ onye Igbo Dr. Chris Okafor bụ onye Igbo mana o nwe ife dị iche ebe ha na broda Ebuka Obi nọ n'ime ndị Igbo niile nọ Lagos ekpe ekpele e nwe ife dị iche n'ebe ha na Ebuka Obi nọ Ebuka Obi nwelụ sacrifice ọ chụ ndị ọzọ na-achụnwụlọ Uh, and the sacrifice I say self sacrifice. Ọ dịrọ easy nwoke idebe onwe ya nsọ. Ọ dịrọ easy mmadụ idebe onwe ya nsọ till this age. Ọ dị ọkwa the highest sacrifice dị ya in a spiritual realm. Anya m ji wee fụ uh, Prophet Ebuka Obi na mmụọ. Indeed, onye a bụ onye a bụ a God sent. to Nigeria to the whole world at large Ebuka Obi is a God sent to Nigeria and to the whole world at large listen to me let me tell you listen people may be talking Onyeze Jesus ọ dị ka ọ na-achọ favor n'aka Ebuka Obi maka ọ da afịa ndị mmadụ arụ fa akọyelibe ị chọzi o nwe o nwezi ezigbo ife ị fụ ị ya-ekwu o nwezie ezigbo ife ị fụrụ ị ya-ekwu ị ma nkwuzi maka na o nwe ndị mepee Facebook a ha were data 100 naira abịa na comment section mmadụ ma na-ekwuyeli ụfọdụ gafe ekwu na m na-achọ favor ebe Ebuka Obi nọ ụfọdụ gafe ekwu na m na-achọ ka e recognize ya m ọka nke a wee mee no adọ m achọdụ ka mmadụ recognize ya m mụ na Ebuka Obi ya dị ka afụ m ya n'anya ọfụma he's my brother yes what i saw in a spirit onye ọbụla na-ekwu against ebuka obi kwudebe onye a bụ onye a bụ amarọ m ka m onye a bụ moses moses of our time ndị na-ama aka amazina ndị na-ajụ ese ajụzina ndị na-ajụ ebe ike ebuka obi ti si bịa ajụzina Ebuka Obi is a really God sent ndị Igbo na ọ bụrụ na unu ya ege m ntị n'ọnụ Evangelist Ebuka Obi Anozie bụ God sent to ndị Igbo to Nigeria at large whether you like it or not whether you are Catholic or Pentecostal ebere ka ọ na-eme ọ da arọ mmadụ whether you are Pentecostal you are welcome there. Now let me tell you something. Enwe ife m fụrụ m ji wee kwu. Enwekwa na ife m fụrụ m ji wee kwu. Now, ọzọ dị ka ibe ya bụrụ my message to Prophet Ebuka Obi. Enwe mgbe m nụ na ọ na-achọ ịgbadata na East. ka ọ bịa develop east i heard that and i was very happy mana o nwee little advice and suggestion m nwere m sị ka m kwuo publicly in a spiritual realm okwu a m na-eje ikwu kịta ụfọdụ ama nghọta ya

Ebuka Obi ọ gị nwe Lagos ọ gị nwe Lagos now nọsie ike na that Lagos ọ bụ na o nwee factory ị chọ ịbịa lụọ na East ọ bụrụkwa maka ma e, e, e, ara m ekwukwu ya maka ife ọbụla maka ụfọdụ ya dasị kịta ọ dị ka ọgọ nakọrọ member ọga osogbodie osogbodie mmadụ 1 billion na-abịa na nke Ebuka Obi enwekwala ụbọchị ụka ị ya-afụkwa ndị mmadụ n'other churches ofu onye ama solve problem of the country ị makwa na mmadụ bụ aja dị n'ala ụbọchị ụka jegodu na many churches o nwere ka ị ghara ịfụ mmadụ ọ na-acha mba na mmadụ chọzie ikwu okwu ụfọdụ asị ya ọka ọ wanakọla ya member ọ dị ka ị na-ebe no Understand my point before you judge. Understand my point. ọ bụkwa igo data 100 naira ịpụta ị na-akọ nonsense understand my point Ebuka Obi that Lagos ị nọ God want you to be there ịbụpụ na that ministry ebe a ibekwa ebere ọfụma ị ya-aghọta ihe m na-ekwu number 1 that 100 days ị na-eme 100 days ị ya-echeta na very soon ndị ọcha ya na-aka nkụ na-abịa i budata ya na east a all this road ụdị security ọzọkwa ọnya dị na east ama m ebe m na-eje I know where I'm going that Lagos authority pụ authority nọchie e wepụ authority weta authority inu ka m tụrụ ihe a inu ka m tụrụ ihe a ilu ka m tụrụ ife a yes yes and i love that 100 days uh, program ụbọsị ọbụna e me ya ka a ga na-abịa so mana for my own suggestion lụọ factory n'ibe a lụọ school n'ibe a lụọ ụlọ ọgwụ n'ibe a lụọ ife ọbụna ị ya-arụ na east ya mana ka e headquarter ka headquarter Omechara fancha dị na da Lagos e wepụ authority wee tinye gị bụ authority ndị ma ife mmụọ ma ebe m na-eje even na Ebuka Obi ma ebe m na-eje e wepụrụ authority wee tinye authority i bute ya na East a a ga-emebisi ihe nyoba anya n'ife a m gwa gị ọfụma kpee ekpele na ya ọfụma

lụọ ife ọbụna ị ya-alụ ọ dị mma mana apụna Lagos that's my little advice onye na-ekwu maka Ebuka Obi ekwuzina maka na Ebuka Obi bụ authority Chineke weta and o nwe ife o ji wee weta ya apụkwa ndị ala ya bụ olu kịta fa asị na ka e wee weta ka e wee weta ọgwara member m ọ na-ewelụ onye ọbụna ma enwe member nke ya gekwa ntị maka o nwe ndị ya misunderstand ihe a na-ekwu now ndị mmadụ amarọ na a kpa fa ọra n'isi ama na m kwue kịta na ụfọdụ ya-asị na member member member ọ gịnị bụ the member ọ kwa na ife a bụ ife na-echu ndị mmadụ ọ ndị young mi ndị young ministers a ji eje agwọ ọgwụ ka ha wee nwee member ka what is member what is member ife niile na-aza brother Ebuka Obi sir taa e nwego ndị fa zabu sir too yesterday otu a ka ọ dịkwa nwekwa ndị fa ka ya-aza sir echi niile what is member do abịa na-asị e wenara m member e wenara m member amara m ka o nwe ndị a kpara ọra n'isi ndị ya-aghọta ife m na-ekwu aghọtago onye nwee ntị nụrụ onye na-enwerọ ntị anụrọ e wepụrụ authority wee debekwa authority and I pray Ebuka Obi should understand this e, nwanne m ka ọ bụ ife ọ na-eme na-amasị m alike m ya ọfụma ehe m ma fụrụ eziokwu gbanye ihe ne Omechara fancha the headquarter suppose ịdị na Lagos maka na authority nọchiri authority na e kele ọrụ eke mana ọ kwa na e budata ya ebe ọ dị mma kama e budatakwu ya ebe ọ dị mma ọ ma mma anyị na ya ọ dị mma kama na i hope I hope let God show you this I said in the vision nyachuo ya na vision iwebata ya ebe a bụ imepe obodo onye so n'imepe obodo ma n'ezie na ihe a m kwu Lagos authority ka e wepụ wee tinye gị bụ authority n'ebe a efelu na God the Trinity tinye gị ebe a and I pray you will never fail them. God bless you, sir. All this night, I love everybody. enwere ebe onye ilo na nke m dị against bụ mmadụ ịkọcha mmadụ ibe ya nke m dị against bụ onye na-eje ụka ọ na-akọcha ụka ọzọ pastor ịdị na-akọcha pastor ọzọ ọ nke m dị against na ya onye ọbụla fụ ibe ya n'anya ibụ na na-eme omenala mee nke dị mma emena nke ọjọọ ị na-aka ụka kaa nke dị mma akana nke ọjọọ ọ bụsị ebe m kwụ rapụ ndị na-ekwuyeri na fa ga na-ekwugheri they will be kwuyerie na no problem na ekele ọlụ eke e, ọ bụkwa na ebudata ya n'obodo a ka ndị witches and wizards ebudata ya n'Imo State nwa ka ndị chineke maara nke ka mma kama na ọ ife m fụ ka m na-ekwu arakwa m ụnụ ka ụnụ ji ya gazielu ụnụ gazielu nwa gazielu nwaanyị onye ma nke ọ na-eme na adịrọ mma ya si na ya pụta hmm? maka na ekele ọlụ eke ekele ọlụ eke a na-alụkwana ya alụ onye a na-alụ na nke onye a na-alụ na nke ya enwerọ mgbe mụ bụ onye eze ya apụtazi Ebuka Obi enwerọ mgbe Ebuka Obi ya apụtazi onye eze so onye ọbụla nwere destiny nke ya ekele ọlụ eke ma ndị mmadụ kwụsị na itikọsị isi na isi ọnụ kwụsị na itikọsị isi na isi ọnụ ekpena mmadụ ikpe maka na ọ bụrọ gị kpọ ya oku ekelekwa m unu Thank you so much for watching. I hope you loved the video. Please don't forget to